ana m ekene unu ndị ụmụ igbo ndị ọma malụ mma igbo bụ igbo nke onye chiri nya zelụ ee ndụ ndụ nka nka ee ife anyị ga-eri bụ ihe ga-abịa na nke ga-eri anyị ama abịa onye bi aka na na nya bili ndụ ee onye nọ na-anụ onu ya n'ụbọchị taata bụ Reverend Innocent Chukwudi Peace Udochukwu ee abịa m ịgwa unu maka imepe ana igbo imepe ana igbo imepe ana igbo akụ lue ụnọ akụ lue ụnọ maka ihe a bụ ihe na-echu m ụla ụtụtụ na ehihie na abalị anyị na obodo dị iche iche na-emepesị obodo dị iche iche na-emepe Lagos na-emepe Abuja na-emepe Kano na-emepe obodo dị iche iche anyị mepe memepesie asị anyị naa be anyị wee na-achọ ime ka anyị malụ na enwekwanụ ebe na-ewu ewu na-akpọtụ akpọtụ n'ụbọchị taa bụ Lion Business Park Enugu Lion Business Park ebe a bụ ebe ọkacha ibe n'ebe mmepe ma ihe gbasara industrial park ma ime business ọkacha ibe ka ọ bụ enwere estate ebe anwa enwere five star hotels enwere golf course so many things na-eme ka ndụ tọọ ụtọ enwere security 24 hours power supply so many things ọrụ na-aga n'iru ebe ahụ n'agbanyeghị ife niile people na-ekwu ụfọdụ si na insecurity dị n'anị Igbo nwere ebe ife adọrọ na Abuja ebe a m nọ enwere insecurity many of us especially ndị bi side ma Kubwa ma Bwari and all that ha na-alahụ with one eye closed ha ada alahụ with anya naabọ mechili emechi maka na ndị Fulani na ndị ntọ julu ebe niile na-abịa ụbọsị ọbụna abịa ha ya agba egbe for hours nwere onye ga-achallenge fa ha kpụrụ ndị ha chọrọ ịkpụ pụa mana ndị mmadụ ka bikwanụ onwerọ onye na-agbapụnụ but onwee ka esi nwee ofu mkpụrụ na agbalụ mmadụ egbe n'ala Igbo onye ọbụla etibe insecurity insecurity that is one reason ndị be anyị ji wee na-adịka asị na ha na-enwe obi abụọ ịgbada ndịda gaa mepe ana Igbo mana ọ bụrụ na anyị gaa mepe ana Igbo ana Igbo na-ekwo etu Lagos si ekwo ọkwanụ na mmadụ enwerọ ụbara mmadụ na-akpata ụfọdụ ndị few people nọ there na-eme na-akpọzi gani gani enwerọ isi na ọdụ ụfọdụ bụ enweghị ọlụ mana ọ bụrụ na anyị lụọ dozie anị Igbo ọlụ adịlị onye ọbụla adịlị onye enu dịlị onye anị onye dị busy ada eme makwa ndị anyị bụ ọdịma ọdalụ agboro onye dị busy ada alụ agboro so ihe m na-achọ ịgwa anyị bụ ka anyị lute ebe a na-akpọ Lion Business Park it's a very wonderful place to be it's a place ga-abụ a lụsịa ya ọ ka Tinapa ọ ka Lekki free zone ọ ebe ife a na-akpọ ya bụ this uh, import and export free zone a na-agba container na ya kịta dịka m na na-ekwu a na-agba container free of charge that place because eji 500,000 dollars wee goro the license of an import and e, e, export free zone na that place so ana m asị ka i neba anya n'okwu a malụ ee etu ị ga-esi wee gbada i nee anya na na na ihe onyonyo ị na-enene ị ga-afụ akara ekwentị anyị kpọọ anyị jụta ihe ndị ị chọgasịrị ịma maka this eh, Lion Business Park ebe na-akpọtụ akpọtụ na-ewu ewu ebe Chineke wepụtara ndị Igbo ndị Igbo ga-esi wee dozie ana Igbo because na mgbe ebe ahụ dịrị functional ife ga na-abata ebe ahụ ego ga na-abata ebe ahụ ga-eme ka ana Igbo maa mma mawanye mma karịa ka ọ dị na mbụ maka ndị niile na-alụ Aba na ndị na-alụ akpụ ụkwụ ma akpa na ihe ndị ọzọ n'Aba all the Aba made products a ga-enwe eh, exhibition center there ma ndị na Ọnịcha ma ndị na obodo dị iche iche n'ana Igbo ma ndị na-alụ n'obodo oyibo a ga-enwe exhibition center a ga-enwe shopping mall so many wonderful things ka a ga-enwe there ọkụ ama na-anyụ anyụ ebe a dịka m gwara gị na mbụ so na ihe m na-achọ ịgwa anyị bụ na Lion Business Park bụ ebe onye ọbụla kwesịrị itinyebe anya onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo onye ọbụla nwere ebumnobi ka ana Igbo mawanye mma karịa ka ọ dị tinye anya na Lion Business Park and ị ma regret ya so dịka m gwara gị na mbụ i nee anya na akara ekwentị dị na ihe onyonyo a kpọọ anyị ka anyị kọwara gị more etu ị ga-esi wee nweta ihe ndị a etu shops ma warehouse ma estate and so many other things eh, a na-alụ ebe ahụ etu ị ga-esi wee bụ part of it so that na ị ma anọ bụrụ ofeke amarọ mgbe e kele nkụ ụkwa ana m asị ka ụbọchị taa maala anyị niile na mma hmm? nke onye chiri nya zere onye bi aka n'ana nya bili ndụ uche mmụọ ama echegbu anyị uche mmadụ ama echegbu anyị anyị ga-anọ ka ọ ghalụ nọlụkwanụ ka o dolo ee eh? ihe ọma ga na-abịara anyị nke anyị ga-eri ga-abịa nke ga-eri anyị ama abịa n'aha Jizọs ka m na-ekwu nke a amen daalụnụ ka Chineke gọzie onye ọbụla amen